balimakɛ tɔgɔ la de don komi i nana an fɛ Almeria yan nɔ donc n tun b'a fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la yanni ka na yan nɔ komi an ye video kɛ k'i ka publication fɔ k'i bɛ nana anw fɛ Espagne yan nɔ donc hokumu kɔnɔna la an ka video publication kɔnɔna la mɔgɔ caman ye an wele k'an dɔgɔya ɔ ka tila ko dɔw yɛrɛ wele minɛ ka bɔ an ka amina voilà ko parce que ko anw bɛ ayidara fɛ an bɛ silamɛw kɔ ko e ye maa ye maa min bɛ karamɔgɔw dɔgɔya i bɛ faamaw dɔgɔya ko mɔgɔ min b'o kɛ k'o tigi man ka c'est-à-dire i man ka o tigi publicité n'i ko i ye silamɛ ou bien ko i bɛ karamɔgɔ ayidara fɛ quoi donc ne b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ e la sisan n'i yɛrɛ ka taa ɲininkali la ɔ olu ko k'u ye silamɛ ye u ko k'e fana ye silamɛ ye ɔ u ka kuma la ne ye kafiri ye kuma fɔcogo la u ka kuma fɔcogo la ɔ mais je crois que ala yɛrɛ ko i kana mɔgɔ jalaki ka sɔrɔ i t'a kun dɔn bon u y'a f'i ye dɔgɔyama kɔrɔ ye di wa non u m'o fɔ ɔ u ye dɔgɔyama kelen f'i ye wa u ma foyi fɔ ɔ ne fana ye silamɛ ye i tɛ mɔgɔ minɛ ten dɛ ne bolo olu ye silamɛ ye u ko k'u ye kira bɔnsɔnw ye u ko k'u ni kuranɛ ni hadisa don n'i ko karisa bɔ karisa kɔ nin t'an dɔ ye

ko i bɔra ka ayidara dɔgɔya o la ka ayidara lagosi mɔgɔw bolo quoi bon k'o kɔnɔna la ko solo bɔra k'i jaabi quoi ko donc ko ne ko n bɛ ayidara fɛ ne man ka bɔ k' e soutenir bilen k'i ka video publier k'a fɔ k'i bɛ nana taa ko mɔgɔw ka bɔ k'i kunbɛn quoi bon ni yan tɛ nin kuma tɛmɛna nin ka bamakɔ a mɛnna ne yɛrɛ sa tɛ nin lamɛn n tɛ nin lamɛn minnu b'a la n b'a caman kɛ convoyeur de ye a b'an ni chauffeur de cɛ B'an ni chauffeur cɛ solo b'a ka video kɛ don min fo bi n bɛ yɔrɔ min na solo ka video a fini a jɛlen wa n t'a dɔn mais solo ka video ni n ma fili a bɔra alamisa don à la veille araba su fɛ ayidara ka protocole ayidara n ka émission bɛ passer TM2 la a ye n wele a ko karamɔgɔ bɛ ka émission lajɛ waju tɛ tɛmɛ a bɛ dɔ tora an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ ɲɔgɔn fo bonya b'an cɛ Mais n'i yɛrɛ yɛrɛ jamatigi ye dɔ bɛ se ka bɔ ka kuma dɔ fɔ ka sɔrɔ i t'a kalama i y'a fɔ kuma lasurunya la tamani ko n'a fɔra i ye k'i ye mɔgɔ dɔgɔya ne tɛ o kɛ koba ye ne mun y'a fɔ ayidara mun tɔgɔ fɔra kun ayidara b'a dɔn ne b'a dɔn mun fɔra ka fɔ dɔgɔyama t'a kɔnɔ hakili jigin don ka sira tilennen yira k'o kana kɛ mun bɛ se ka lagosi lase dɔ ma n tɛ foyi d'i ma i b'i ka téléphone ta i b'a dayɛlɛ Google i bɛ don i b'a sɛbɛn Bitima juru de tamani ptizsi a kɛra don min ne bɛ yɛlɛma ne tun ne la nale mali bɛ ka zurunli bɔra n'a ye a bɛ mali bɛ ka atikili kɔnɔ e taara ka mɔgɔw wili kana tuma na n ye papi'i la bɔ ka yla wɛrɛ sigilen ko ko layila ka yɛlɛ k'u tɛ nin kala ta dugutigi jolisi ka kumakan na e sɛ tɛ fofana o de bɔra ka fɔ atikili kɔnɔ ko gudɔrɔnda in diyara n ye k'a nafa ka bon ka d'a kan k'a bɛ kɛ sababu ye k'a to Tamanika caman tun taatɔ jigin Barawuli k'u bɛ sɛgɛn sira la ko la plupart des femmes vont accoucher à Barawuli k'u bɛ heure saba de kɛ sira kan i y'a faamu donc n'a fɔra ko jama fanba bɛ taa jigin yɔrɔ min o kɔrɔ u bɛ taa mun ɲini Tamani o t'u fɛ Barawuli o t'u bara a ko minnu bɛ yen a ko Tamanika caman bɛ jɛgɛ mara u bɛ taa jɛgɛ bɛ tiɲɛ u bɛ taa n'a ye Barawuli a ko sira in bɛ n'u nɔgɔya a bɛ dɔ bɔ temps na yanni i ka trois heures kɛ i bɛ dɔ surunya ne ko aa n k'o ka ɲi n ko sira ka ɲi mais sira bɛ na nafa dɔ de dafa N'i y'a mɛn i bɛ jɛgɛ da i kɛnɛyalen n'i y'a ye musow bɛ taa jigin Barawuli o kɔrɔ jigin yɔrɔ tɛ yen wa est-ce que ni jigin yɔrɔ donna o nafa tɛ na n y'a labɔ n ko kumakan min don a bɔra jɔn da Tamani dugutigi journaliste y'a sɛbɛn ni mɔgɔ ye nkalon tigɛ jɔn y'a tigɛ u sigilen tora Ansardine bɛɛ tulo bɛ n na bɛɛ bɛ n dɔn c'est pourquoi ni minnu bɛ kuma n t'o lamɛn parce que dɔw bɛ hadamaden bato ka tɛmɛ Ala kan ni mɔgɔninfin jarabira mɔgɔ la i t'a fɛ ka ko mɛn mais n'i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ bɔ ni ko ye o ye fɔlɔ ye n ko ne bolo kɛnɛya eh, mɔgɔw sigilen bɛ Tamani eh, ni kɛnɛyaso jɔr'u ye ka frigo n taara u bɛ yɔrɔ min ka soba jɔ frigo ba bɛ se ka kɛ yɔrɔ min jɛgɛw ka mara kɔnɔ o b'a to san kalo tan ni fila voilà tu vois des maisons fraîches ka se k'a fɛn ko ne bolo o bɛ se ka fɛn ko mais n'i ye goudron da kɔngɔ bɛ mɔgɔ la dugukolo t'a bolo angɛrɛ t'a bolo fɛn wɛrɛ tɛ yen n'a sigilen bɛ balo cogo di C'est ce que j'ai dit. Mais a kama Ansardine mɔgɔw ye n wele ka na k'a fɔ n ye ko Ayidara ye dɔgɔtɔrɔso jɔ yen u bɔra a kɛr'u kɔnɔ ko ne de ka kumakan don mais n ko voici c'est l'article qu'il a écrit avec Maliweb ka bɛɛ ɲɛ b'a la o ye fɔlɔ ye filanan Ayidara ko ko eh, silamɛw b'i kɔ IBK a y'a fɔ Haidara y'a fɔ an b'i kɔ ɔ an b'i kɔ n an b'i kɔ kɔrɔ ye ni ko i bɛ mɔgɔ kɔ o kɔrɔ a ka laɲini mun ye i se ye mun ye i b'o dɛmɛ d'a ma ɔ n'IBK dun ko Al Jazeera kan ko deux mille dix-huit il est candidat ɔ n ko n'an ko an bɛ Haidara ka kumakan ta a bɛ se ka faamu i komi ni IBK mago mana s'a ma a bɛ n'a dɛmɛ deux mille dix-huit o karamɔgɔ n ko don wa a y'a to Haidara bɔra k'a fɔ mm. ale ka kuma ma to sansi la a ma fɔ mɔgɔ si ye ko ka voter IBK deux mille dix-huit n'i ko k'o ye dɔgɔyama ye mm. e de b'o miiri parce que kuma lasurunya na eh, dɔw y'a yira k'a fɔ ko e bi mɔgɔ ka juguman fɔ quoi ko mais k'a ye ɲuman min kɛ k'i t'o fɔ ko parce que k'i ye goudron da ko o to ye wa Haidara ka mawuludi min tɛmɛna mm. a denkundi carte d'honneur dira ne ma ne tun bɛ stade la kɛnɛ kan banjugu ka émission kelen ni bɛ bɔ salon aw b'a ta u bɛ Facebook kan k'a fɔ minnu bɛ ka fura feere mɔgɔw ma ni ala tɔgɔ ye n b'a f'u ye n ko wajulu tɛ mali kɔnɔ bilen n ko n'aw bɛ wajulu duman lamɛn Haidara lamɛn a ye Madu Dunbiya lamɛn a ye mustafa lamɛn aw ye Ismayɛl Darame ala ka hinɛ lamɛn o don Haidara ka mɔgɔw tun bɛ ne wele ko Arasa ye silamɛ ye k'an b'i kɔ Haidara tɛ wusulan ko feere fɔ a ka wajulu kɔnɔ, unhun, Ismayɛl Darame t'a fɔ, unhun, Madu Dunbiya t'a fɔ, unhun, Bagadaji Mustafa t'a fɔ, unhun, n'a bɔra o la bi ko wajulu tɛ Bamako bilen, o don minnu b'a la bi k'i kana an lamɛn dɛ, olu de tun bɛ n wele, Arasa ye silamɛ ye, walahi Arasa ye silamɛ ye, u ye karamɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ mais bi n'i fɔra U ko ko fɛ ko dilan k'an tɛ bɛɛ lamɛn hakɛ to kuma lasurunya parce que dɔ y'a jira k'a fɔ ko ni e bɛ ka goudron da ko fɔ ko IBK bɛ ka Haidara dɛmɛ ko a tɛ ka ɲuman ko a ye dɔgɔtɔrɔso jɔ k'i da ma se o ma fana k'a ye fɛn caman kɛ mali kɔnɔ ni Haidara yɛrɛ tun tɛ ko deux mille douze la ko mali tun bɛ ci ko mais a ye ɲuman minnu kɛ ko e da tɛ ka s'olu ma mais karamɔgɔ ye minnu kɛ juguman la fana olu de kununa olu dɔw ye ne dɔn nin affaire la dɔw tɛ n dɔn nin ye san mugan ye n bɛ nin ko la i kununa ka bɛn ni mɔgɔ ye wagati min na e b'i ka jugement daminɛ yen mais n'i ye silamɛ ye n'i ye hɔrɔn ye yanni i k'a daminɛ i bɛ taa lajɛ a ah, ne ye karisa ka nin kuma mɛn bi a ye n dɛmɛ k'a faamu mɔgɔ sugu jɔn don dɔw bɛ se k'i lasɔn hakili la i b'a sɔrɔ dɔw ma salon émission lamɛn karamɔgɔ kan i b'a sɔrɔ dɔw ma salonnasini ta lamɛn i bɛ tɛmɛ n'o ye mais Haidara kelen tɛ dɛ Mali tɛ da fi u bɔra n'o fana ye solo kɛ solo kelen solo ye ne kɛ badara ali ye si sikɔrɔnin ansariden j bi bɛ sikɔrɔnin a tɔgɔ sangare ale de fa ye sikɔrɔn tigi ye n terikɛ sɛbɛnba a sera ma ka du gɛrɛ waati kɔnɔ si kelen ka kaburu fɛ n' sugu a ɲɔgɔn don kɛlɛ la o kɔnɔ sikɔrɔni ansardine muso minnu bɛ yen u ye kukɛ kɛ u y'a bonya d'a kan a ye n weele k'a ka d'a ye n ka n'a ka kɛnɛ sankɔrɔta n nana don kɛnɛ kan depuis ala ka n da n tɛ solo tɔgɔ in dɔn parce que munko de n'i tɛ zikiri kɔnɔ i t'a bɛɛ dɔn donc ne nalen u ye artiste misɛnw latɛmɛ n ta kuma selen u ye kuma di yan o kɛra ka sɔrɔ solo nana n tilalen kuma la n ko n bɛ taa u ko ko nin de ye zikiri solo ye solo ko ko n t'a fɛ i ka taa i ka n lamɛn a don a ye mun fɔ sikɔrɔni podium kan yen o don a ko ko ne ye badara ali de ye donc ne ko n ko ne t'a dɔn malitel da ta a video a bɛ mali n ka page kan youtube kan n ko di ayidara de bɔra tele la k'a fɔ ko ibk an ye bonya ye mawuludi kɔnɔ n ko bonya bɛ mande bonya masegin bɛ yen nka a ɲana mawuludi diyara i ye bonya sɔrɔ ibk y'i dɛmɛ i y'a fo o ka ɲi o mais i ko waajulila an ma ya ala ko fantanw ɲɛji bɛ yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ tɛ kɛ effectivement ala y'a fɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ fan bɛɛ tɔɲɔ man ɲi ɔ n ko malitel da filɛ mɔgɔw ka kiosque cira o suala bayaya bɔra an b'i fo mamu diko o madala n'o bɛ bɔ n'an bɛ malitɛli da kare kɔnɔ a man jan bagadaji la e fɛn bamakɔ kura la a man jan daravela la a man jan ko turew bɛ yen ɲarew bɛ yen darabew bɛ yen n'an bɛ k'aw makɔnɔ ko wulibali walasa fana bɛɛ ka wulibali fɔ ala ka kuma kan munna ayidara tara tɔgɔ ma parce que ayidara le président du groupement des leaders a ka tɔn kɔnɔ alimami caman bɛ yen ne b'an ka an ka quartier alimami fo ne bɛ seli alimami kɔfɛ n b'o fo munna suala tara o fana ye jɛkulu dɔ de ɲɛmɔgɔ ye munna mamu diko tara c'est le président du haut conseil n y'olu saba interpellé n'i b'a fɛ ka kuma dugudenw fɛ dugudi dugutigi tɔgɔ fɔ mais hakili dennin tɛ se k'o faamu ni ayidara talen a tɔgɔ ma o kɔrɔ jɔyɔrɔ dɔ de b'a la o de kama ale bɛ wele sinon alimami min bɛ bamakɔ a ka ca alimami bɛ yen ala de b'u ka kalan degré dɔn i tali tɔgɔ ma kɔrɔ tɛ k'i k'i bɛ kuranɛ dɔn ni bɛɛ o tɛ o ayidara bɔra a ko k'ale tun ka kan ka min kɛ a y'o fɔ a fɔra mais n'an tun ma bɔ ni nin an b'a dɔn k'a y'a fɔ wa i bɛ mɔgɔ wele mun na pour que bɛɛ ka bɔ k'i jɔyɔrɔ kɛ ni dɔ dɛsɛra ko dɔ la dɔ mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ mais dɔw yɛrɛ de bolo n'a fɔra ko karamɔgɔ dɔrɔn ko karamɔgɔ tɛ fili karamɔgɔ tɛ sɔn hakili la u sera ma don min an sigira an ka kuma i b'a bila i ka page feuille kan azali ɲɛmɔgɔ mɔgɔw nana an sigira an ka kuma bonya kɔnɔ hakili sigi kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ u nana don min n ye article bɔ k'a yir'u la o don k'a f'i ye i bɛ taa n ka maliweb kan page kan radio o don de n bɔra n'a ye n ko aw sigilen filɛ rpm jarasuba doyila depite assemblée comptable a y'a fɔ interview la kunun ko sena bɛna jɔ ko ayidara bɛ kɛ senatɛri ye mamu diko bɛ k'a ye ko ɲɔrɔ sirifukɛ bɛ k'a ye ko jean zɛrɛbo bɛ k'a ye u sigilen ko la yɛrɛ k'u t'o kalama bon ni aw ko k'aw b'ayidara kɔ ayidara bɛ niveau min na mamu diko bɛ yɔrɔ min ni aw bolo ayidara ye mɔgɔba ye ne bolo ayidara kelen tɛ mɔgɔba ye karamɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔba ye dugutigi bɛɛ mɔgɔba i b'i ka mɔgɔba bonya ani n ka mɔgɔba ka wusa n'i ka mɔgɔba ye ko non e tɛ mɔgɔba dɔn o ye fɔlɔ ye wa an si tɛ kira ye an bɛ fili o de kama ala ko a ye ɲɔgɔn lamɛn hali den b'i sɔn hakili la ni mɔgɔ min ko ne ye hakɛ min sɔrɔ n den filan tɛ se ka n sɔn dɔnniya la n ka hali n ka kalanden tɛ se ka n sɔn a o kɔrɔ k'e ɲinana i yɛrɛ ka jɔnya kɔ O kɔrɔ k'e ɲinana i ka jɔnya kɔ u sigilen tora ten ko mais a k'olu tɛ nin kalama ko mais n'aw t'a kalama normalement n'i ye niveau dɔ sɔrɔ depuis wuli sɔgɔma i ka mɔgɔw kan ka kibaruya fɛn fɛn bɛ boli i ka tile kɔnɔ k'a lajɛ i kumakan a yɛlɛmara a ma yɛlɛma ka taa yan fɛ Il dit c'est ça. Sinon k'a fɔ ko non kɛlɛ tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ taabolo kɛlɛ bɛ ne ni taabolo de cɛ. Donc a ye kuma lasurunya n'a fɔ foyi tɛ e ni Ayidara cɛ. Mais n bɛ k'a ɲɛf'i ɲɛna ne bolo Ayidara b'i komi Mali Madu a b'i ko Mali Yusufu a b'i ko Mali ɛɛ Mali Abulayi a b'i ko Mali Pierre a b'i ko Mali Tontan n'an taara sokɔnɔna la a ni n fa filan bɛɛ ye kelen ye n'an taara sokɔnɔna a ni n fa filan bɛɛ ye kelen ye fɛn fɛn n'a n'a bɛɛ si kelen a bɛɛ kelen n'i ko fasodenya an bɛɛ kelen ɔ an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la o ne ka jate ye bɛɛ kama donc ni i taara k'i bɛ taa fɛn dɔ bɔ n'i ye fɛn fɔ don min na o don o bɛ to o yɔrɔ la sinon k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yen ko kuma n'a taabolo don kuma n'a taabolo don k'a fɔ ko ɛɛ nin fɛn na tan mɔgɔ min bɛ k'a bɛ karamɔgɔ o de la n ko n'i nana ne ma walasa a bɛ mɔgɔ dɔgɔya n b'a fɔ i ka dɔgɔma kɔrɔ fɔ n ye danbe ma daminɛ e la a tɛ laban e la a tɛ laban ne la kuranɛ min bɛ yen ala ko a ye taa dɔnniya ɲini ala m'a fɔ k'a ye taa dɔnniya ɲini nin bɔ kunda a m'a fɔ k'a ye taa dɔnniya ɲini nin kabila kɔnɔ ala m'o fɔ cɛ si ye an ka segin kɔfɛ ka taa ban mɔgɔ caman bɛ dɔgɔma fɔ bi ɛ kunun mɔgɔbaw ye jɔn ye jɔn de tun b'u dɔgɔya kunun n'i ko i bɛ dɔgɔma fɔ an ka to bɛɛ kɔrɔbɔ ka taa bonya tɛ sijɛ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la n'i bɛ mɔgɔ fɛ n'a bɛ fili kɔnɔ i b'a fɔ a ye mɔgɔ min n'i tɛ mɔgɔ fɛ a ka fili kɔnɔ i b'a to a ka taa di u sigira don min an kumana an taara di mɔgɔw n ko a ma n ko ni aw ko k'aw bɛ ayidara bonya ne bolo aw t'a bonya yɛrɛ parce que aw kɛlen don k'a kɛ komi a tɛ fili alors que ale yɛrɛ mɔgɔ min b'a kɛrɛfɛ o k'a ye na kibaruya ɲɛfɔ n ye n'a tɛ mun dɔn a b'a di a y'a ɲɛsigi k'a ɲɛfɔ n ye mais aw yɛrɛ t'a kalama ko nin kibaruya b'a kan n ko papiye filɛ ne de y'a sɛbɛn wa cɛ bɔr'o la ko non ko tamani dugutigi ma nin fɔ n ko mais n'a ma nin fɔ a ye plainte don journaliste kama c'est aussi ça a bɛ maliwɛbu kan aw bɛ don aw b'a sɛbɛn maliwɛbu kan bitumage de la route de tamani la politisation interview de tata fofana chef de village de tamani ale de da ko ca kɔnɔ ɛ n'ale da y'a fɔ journal k'a bila maliwɛbu kan ɛ aw ma fɛn fɔ maliwɛbu kan diɲɛ bɛɛ bɛ k'o kalan ɛ arasa bɔlen n'o ye ko u sɔrɔ ko ko fanga bɛ kumakan na ko kumakan tɛ n'aw ko tata m'a fɔ journaliste min ye nkalon da tata la aw bɛ t'o kama n ko ni n y'a fɔ de n m'a fɔ mɔgɔ min y'a fɔ e n y'a kalan émission kɔnɔ ka journaliste tɔgɔ fɔ a bɛ tɛmɛ o kan wa e kira anw ta anw ni kira tile ma bɛn ala yɛrɛ ko n'i bɛ i bɛ wajulu kɛ i bɛ kumakan min fɔ kuranɛ kɔnɔ i b'a haya fɔ n'i ye hadisa min fɔ i bɛ hadisa tɔgɔ fɔ a bɔra mun na i b'o fɔ n'i ye source fɔ kaban a banna a t'i bolo bilen n ko n y'a fɔ don min na n y'a fɔ n ko maliwɛbu kan nin article a tɔgɔ filɛ Voici ce qu'il a dit et 37 kilomètres a jɔra et fɛn 7 kilomètres a jɔra milliard et fɛn milliard 37 37 milliards k'a bɛɛ k'a kɔnɔ ɛ aw ko ko hali bi min y'o sɛbɛn k'o tɛ ne ye k'o tɛ a ko ko dugutigi de y'a sɛbɛn dugutigi bɛ balo la journaliste bɛ balo la dugutigi ma ko journaliste ye nkalon tigɛ k'a da n na aw ma plainte don ko journaliste ye nkalon tigɛ k'a da n na ɛ ne min y'a fɔ ka journaliste tɔgɔ fɔ ka dugutigi tɔgɔ fɔ ɛ ko ne de ye haidara dɔgɔya o tuma aw bɛ jɔn de kɔ ee ala b'an da dɔ bɛ yen ɲɛmɔgɔ don i bɛ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔn mɔgɔ min n'aw jɛra ka dannaya d'a kan a ka hakilina bila ni aw y'a kɔ aw fana kununna k'a dɔn ale bɛ sira min de kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i i yɛrɛ kɛ k'e tɛ fili mɔgɔninfin min jarabilen don o tɛ ko ye o c'est tout nin mɔgɔ kelenw de tun bɛ ne wele salon arasa i bɛ tiɲɛ kan mawuludi kɛnɛ kan ne tun bɛ yen o C'est clair hali bamananna nin ko bɛ yen ko fa bɛ den nasigi k'a fɔ a ye o tɛ fɔ wa ala yɛrɛ m'a fɔ misiri kɔnɔ ko alimami jɔyɔrɔ la dɔ ka jɔ a kɛrɛfɛ ni alimami filila u k'a latilen seli la wa e e jɔn ye k'o tɛ latilen o kɔrɔ k'e t'ala ko la e bɛ mɔgɔ ko de la ala ko yɔrɔ min na alimami bɛ fili a ye fɛɛrɛ tigɛ a ka latilen ɛ aw ko ko ni kaba karamɔgɔ ko ni karamɔgɔ filila k'o tɛ latilen o tuma an bɛ diinɛ jɔn kɔnɔ ne ko ne bɛ haidara fɛ ni aw ye k'a d'a kan ni mɔgɔ ma nin fɔ ni haidara binna sini a kɔlɔlɔ bɛ bɛɛ kan munna n b'a fɛ jɔyɔrɔ min b'a la n'a y'a jɔyɔrɔ lafa jamanaden bɛɛ b'a nafa sɔrɔ n'a y'a jɔyɔrɔ bila ko dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ u t'a to anw ye u bɛ se k'a to dɔw ye hali n'i jugu bɛ se ka hɛrɛ nati i jugu deli a ka na hɛrɛ nati an tɛ mɔgɔ ko la dɛ anw bɛ faso basigili ko de la cɛ o cɛ i bɛ se k'o kɛ an bɛ na n'o ye n'i jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ an b'i labɔ cogo o cogo i ka n'i jɔyɔrɔ fɔ an b'i labɔ Ni min k'i ma ko dɔgɔyama a tigi ɲɛ na ko dɔgɔyama kɔrɔ ye an si tɛ denmisɛnnin ye an tɛ mɔgɔkɔrɔba ye an tɛ fɛn mɛ n'i ko dɔgɔyama i b'a kun fɔ an ye k'arasa falen don a bɛ joint min a bɛ o bɛɛ ye ko wɛrɛ min b'a da nkalon don waa tiɲɛ don arasa ye min fɔ dugutigi y'a fɔ dugutigi m'a fɔ u m'a f'i ye ko nkalon don arasa ye mun fɔ journal y'a sɛbɛn wa a ma sɛbɛn u t'a f'i ye ko o ye nkalon ye ɔ ko arasa ma Haïdara ta tɔ fɔ a don min na an sigira de u ko ko Haïdara ka poro fɛn tɔw bɛ yen ɔ a ye n'a di yan kɛ aw y'a fɔ ne ye mais ni n tɛ mun kala ma n t'o kala ma mais n bɛ mun kala ma o ye k'a fɔ ka taa a fɔ wajulu kɔnɔ k'a ye taa sɛbɛn feere a ye taa sɛbɛn san mais n y'o fɔ ɛ o don a ye n weele ko arasa vraiment an b'i kɔ le 11 mai le 10 mai Haïdara bɛ Sikaso tournée la a ka protocole c'est un bon ami Haïdara ye n fa n fa teri don mɔgɔ mɔgɔ i fa teri i fa filan don mais faso kɛnɛ la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la 11 mai o 11 mai n b'a fɔ Haïdara ka anniversaire le 12 mai aw bɛ Bob Marley ta kɛ 11 mai o don n bɛ émission kɛ i t'a bɛɛ ta i k'a lajɛ ni n bɔr'o la Ansarudine mɔgɔw de bɛ n wele minnu tɛ Marley dɔn olu de b'a kɛ dɔrɔgutala ye Bob Marley mɔgɔba de ye arasa an b'i kɔ o mɔgɔ kelen 11 mai tɛmɛlen karamɔgɔ karamɔgɔ ka protocole ye n wele a bɛ Sikaso a ko an ka carte bila ka na n ka ka carte bɛ yen a ye mɔgɔ bila ka na conférence la 11 mai la Carrefour la Renouveau ka taa émission bɛɛ ta a bɛɛ bɛ Maliweb sanfɛ fɛn page kan yen o don olu de bɔra parce que Haïdara yɛrɛ ko ten ko hali n'i tɛ mɔgɔ dɔn ko diɲɛ bɛɛ bɛ mɔgɔ bonya ko o bisigi ko o ye mɔgɔba ye ko diɲɛ bɛɛ tɛ jɛ ka Bob Marley bonya a don ne bɛ émission kɛ ni émission laban n b'a fɔ ya Bani ta ka anniversaire ye le 12 ye Marley ta ye le 11 ye mɔgɔbaw bɛ ɲɔgɔn suit Ala ka a bɛɛ Ala ka si ɲɛnama di Ala ka Marley dayɔrɔ sumaya Ala ka karamɔgɔ Ala ka barika k'a ye Ala ka si d'a ma o su bɛɛ téléphone fɛn o fɛn bɛ ci a bɛɛ ye Ansarudine mɔgɔw ye Bob Marley Ala mɔgɔ de ye arasa an b'i kɔ donc c'était pour dire mais nin tɛ ban kɛlɛ la dɔw bɛ ko dɔ la dɔw jarabilen don ala ko a ye taa dɔnniya ɲini aw ka dɔn karamɔgɔ bɛ fili fa bɛ fili dugutigi bɛ fili alimamu bɛ fili kɔmɔtigi bɛ fili pasitɛri bɛ fili an si tɛ kira ye mɔgɔ mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ yen k'i ka sira yira i la alors dis toi que ko nin t'i la dugu kɔnɔ wa laban ko jugu b'i ye mɔgɔ mɔgɔ b'i fɛ a b'a f'i ye anw tɛ yan ka bɛɛ sago kɛ an tɛ yan ka bɛɛ sago kɛ ayidara y'an fa ye n'an bɛ so an mɔkɛ don n'an bɛ so an dɔw kɔrɔ don n'an bɛ so an fa don an bɛ so hakili min b'a la o banna a b'an sɔn hakili la a yɛrɛ ko a ye n sɔn hakili la ayidara ko k'a bɛ facebook ta bi a bɛ jɔn wele a t'a denw wele a denw tɛ twitter yira la bi a den tɛ youtube yira la wa ɛ mɔgɔ min bɛ anglais kalan o t'a kɔrɔ fɔ a ye wa mɔgɔ min bɛ tubabukan kalan o t'a kɔrɔ fɔ a ye wa mɔgɔ min ka baara ye droit ye a tɛ droit papier d'o ma k'o ɲɛfɔ a ye wa ɛ n'a ko ko ayi k'a kelen b'a bɛɛ dɔn ko n'a tɛ mun dɔn ko o tɛ o tɛ fɔ a ye o kɔni e bɛ jarabi de kɔnɔ mais anw bɛ mɔgɔ anw bɛ bonya de kɔ n b'i bonya ni n b'i bato o tɛ kelen ye donc k'a fɔ ko dɔgɔyama ko bɛ yen non an t'o niveau la ni i jigi tɛ mɔgɔ fɛn fɛn kan i t'a wele k'a k'a da don i kunkanko la i jigi tɛ mɔgɔ fɛn fɛn kan i t'a wele a k'a da don i kunkanko la tiɲɛ wa nkalon o ye wulibali ye ayidara de ko fantanw ɲɛji bɛ bɔn yɔrɔ o yɔrɔ a ko hɛrɛ tɛ sigi yen a y'o sɛbɛn a ma fɔ mali tɛ da jɔnw ɲɛ bɔra fantanw tɛ wa anw bɛ wele bila ale ma mun na n ko ayidara bɔ i ka ala ta fɔ o de ma fɔ wa ɔ bɔ i ka ala ta fɔ faamaw ye o kɔrɔ ye di i ka faamaw jagoya u ka sigi u ka fantanw ka hakɛ d'u ma ɛ ni jɔyɔrɔ tɛ ayidara la ci bɛ bila ayidara ma wa ayi o tɛ kɛ ɛ ne taara kɛ ko ci bila i ka karamɔgɔ ma k'e ka karamɔgɔ dɔgɔyara ɛ karamɔgɔ joli bɛ Bamakɔ karamɔgɔ joli bɛ Mali kɔnɔ karamɔgɔ hakɛ min bɛ Mali kɔnɔ c'est trop ɛ olu bɛɛ la e kelen de tɔgɔ fɔra o kɔrɔ tɛ k'i kalannen ni bɛɛ ye dɛ o kɔrɔ tɛ k'i bɛ bɛɛ dɔn ni bɛɛ ye dɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ jama dɔ fana b'i kɔ jama min ni mɔgɔ saniyalen b'a kɔnɔ n'i fana wulila k'i tanin kɛ ka fara Diko tanin kan ka fara Suwalaw tanin kan n'o farala société civile tanin kan a bɛ se ka kɛ fantanw ka hakɛ bɛ sabati jamana bɛ kisi ni e m'o leçon faamu o kɔfɛ e b'an sɔrɔ ɲɛfɛ temps t'an bolo k'o ɲɛf'i ye o kɛlen don
donc an balimaw a ye kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen mɛn sisan donc ɲininkali min tun bɛ ne fɛ o tun ye nin ye komi n y'a fɔ a ye cogo min na video publielen kɔfɛ mɔgɔ caman ye dɔgɔyaliw kɛ n yɛrɛ kɔden ko n'a sera yan nɔ ne bɛ a tɔgɔ arasibati yɛrɛ ɲininka mun b'a ni ayidara cɛ a k'o fɔ o min b'a ni silamɛw cɛ a k'o fɔ donc n balimaw a hakili a ye kuma bɛɛ lajɛlen faamu donc ni min mago bɛ information yɛrɛ tɔ la sa o bɛ don video kɔnɔ i b'a sɔrɔ yen